tipemphere atate mulungu wa ulemerero mu dzina la mwana wanu yesu khristu tili kupemphera mobwereza kuti ufumu wanu utenge ulamuliro mu dzina la yesu khristu mukatizoze ndi makutu akumva mukazoze kamwa yolankhula pakuti ntchito iyi ndi yanu si ya munthu. Mulemekezedwe, Ambuye, pakuti ndinu wabwino kwambiri. Mu Zina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Ndikufuna tilumikizane, ndikufuna tilumikizane, muwauze neba amene mwakhala nawo pafupi kuti mwachita bwino inuyo kubwera. Mwapanga bwino inu kupezeka pa malo ano. Mwaoneka bwino zedi pakuti ndinu wabwino. Ambuye akudaliseni kwambiri. Siku la lero M'mudzi muno nikufuna tigawane mau a Mulungu amene ali kupezeka m'buku la Luka limene tiyende nalo siku la lero. Buku la Luka chaputa 2. Koma choyamba nikufuna ndifunse, kodi munthu ku ziko lino lapansi alibe nkondo? Munthu ku dziko lapansi kumene akukhala alibe nkhondo. Nkhondo zimene munthu ali nazo, akugundidwa ndi matenda munthu pokhala wamoyo, akugundidwa ndi umphawi pokhala wamoyo, akugundidwa ndi kuzunzika pokhala wamoyo. Kodi ali nao mtendere munthu m'makhalidwe ake? Ngati mtendere alibe, ndiye tigawane zochokera m'Mawu ake a Mulungu. amene buku la Luka chapter 2 tizawerenga pa ndime ya 29 amene muli ndi ma baibulo tasegulani nane pamodzi buku la Luka chapter 2 buka buku la Luka chapter 2 pa ndime ya 29 ndipo pa buku limeneli Timva mawu a Mulungu amene akuunikira za m'kati alembedwa motere, za Simeoni ndi za Anna. Ndipo tiyambe pa vesi la 29. Mawu a Mulungu alembedwa motere, Tsopano, Ambuye, Monga mwa mawu anu aja, lolani ine kapolo wanu, lolani ine kapolo wanu ndichoke mu mtendere, chifukwa maso anga adaona chipulumutso chanu, chifukwa maso anga adaona chipulumutso chanu, chimene mudakonzera pamaso, chimene mudakonza pamaso pa anthu onse. Lolani kapolo wanu ndichoke mu mtendere, pakuti maso anga adaona chipulumutso chanu, chimene mudachikonzera anthu onse. Ndikufuna kuyankhula chani masana ano kwa anthu a mtundu wa Malawi anthu a mtundu wa Zambia, anthu a mtundu wa Mosambiki, kodi pa dziko lapansi pamene tikhala muli nacho chiyembekezo choti mudzachoka ndi mtendere? Ndi makhalidwe amene mukukhalawo opanda nawo Yesu, kodi mudzachoka ndi mtendere kapena ayi? Simeoni, mkulu wina amene adakhazikika mu Mawu a Mulungu, Mawu a Mulungu nkumulonjeza kunena kuti, Sudzaona imfa kufikira maso ako ataona Yesu wakubadwa, amene nchipulumutso cha anthu ambiri. Ndipo mkuluyu, kumene anakaona Yesu, sanakaonera Yesu kubwalo ayi. Anakamuona Yesu mtchalitchi. kokapembedzera kumeneko, nkulankhula kuti, Ambuye, lolani kapolo wanu kuti ndichoke mu mtendere. Ndi angati anthu amene tamvapo munthu akumwalira, akuyalira, akunena kuti, Ndichoke mu mtendere? Munthu wanzeru zabwino amakonzekera ulendo wake usanafike, amaudziwa ulendo wake usanafike zidampangisa mkulu ameneyu kunena kuti ndichoke mu mtendere. Kodi muli nawo mtendere pamene mukukhala? Muli nawo mtendere m'makhalidwe anu? Muli nawo mtendere m'chipembezo chanu? Muli nawo mtendere m'dziko lanu kuti mukamachoka muzikanena Mbuye kapolo wanu ndichoke mu mtendere? Simeoni adalankhula kuti ndichoke mu mtendere. amene muli pano, nduna za boma amene muli pano, asikana kodi mudaona chipulumuso kuti pokachoka pa dziko lapansi mudzachoka ndi mtendere? Nkutheka mu mpingo wanu mwakhala zaka zambiri koma mtendere mulibe chifukwa mulibe Yesu mkati mwa inu. Ndabweretsa uthenga wokamba kuti muziwane naye Yesu pokhala muli ndi moyo pa dziko lino lapansi. Chifukwa zobwera mawa simuziwa mwina mukhala mtembo kodi mukakhala mtembo muzachoka ndi mtendere? Mukamwalira siku la lero mmene mulilimo mwano umene mbaupanga uja kusamvera kumene mukhala kuja muzachoka ndi mtendere pochoka pa ziko lapansi? Simeoni adadziwa ulendo wake, adauchoka ndi mtendere, pokhala adaona maso ake adaona chipulumutso, amene ndi Yesu. Ndi yekhayo wodala amene adzalandira Yesu, nadzamtenga kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wake. Enanu mudagwira chipembedzo, Yesu simudamugwire. Mtendere mulibe, mkamachoka mudzachoka mulibe mtendere. Enanu mwakana kupembedza. Chifukwa wanandani amene abwera mtendere muzakhala mulibe wina adagwirira nyanga pano ndikulankhula azimayi amagwirisira ntchito nyanga nkukadyesa amuna dekhani akhazikike ali pakhomo mukamachoka muchoka mulibe mtendere muzachoka mulibe mtendere mwakhala zaka zambiri mawu a mulungu akulalikidwa koma inu osalapa yesu akuti bwerani kwa ine asing'anga nonse amfiti nonse amatsenga nonse mahule nonse amwano nonse bwerani kwa ine ndizakupasani mpumulo wa miyoyo yanu mukamachoka pa dziko lapansi mukhale ndi mtendere mukamachoka pa dziko lapansi mukhale ndi mtendere zimene muli nazo zakupangani ukapolo mtendere mulibe chifukwa cha ndalama zimene muli nazo Mkagomerera kumahule kunyumba simgona abambo mtendere mulibe mtendere mulibe inu mtendere mulibe inu baibulo inena kuti simeoni atazindikira ndi maso ake aona chipulumuso adati ambuye kuli bwino musandilole ndikhale ndi moyo koma ndichoke mumtendere pakuti maso anga aona chipulumuso Zilibe kanthu uniform mumavala bwino bwino ku mpingo koma ndinu wa mwano. Zilibe kanthu zimenezo anthu amakudziwani ngati wopembeza koma muli ndi chithumwa inu. Mtendere mulibe. Mtendere mulibe. Abambo anthu amakudziwani kuti ndinu wopembeza, ndinu wopemphera koma mfoni yanuyo mmalo moti mukalembe kuti dzina ya munthu wa mkazi Jane inuyo nkukalemba John. Mtendere ulibe, mtendere ulibe. Yesu wandituma kudzakamba zimenezi. Yesu wandituma kudzayankhula ku munthu amene asunga zinsinsi mkati ka moyo wake. Inu akazi anu sakudziwani, inu abale anu sakudziwani. Yesu akudziwani kaleya muli nako. Simbisala pamaso pa Ambuye siku la lero kuti mukachoke ndi mtendere pochokapo mutavomereza kuti maso anga alandira chipulumuso maso anga alandira chipulumuso sinabwerere kuzakondweresa wina koma ndikulankhula khalidwe la munthu khalidwe lenileni la munthu kumpingo mmapereka bwino koma azimayi amakuziwani kuti ndinu kaswiri wotayisa ana mimba akafuna kuchosa mimba munthu kaswiri ndinu mtendere mulibe ndalama posakupasani mkagula mchere koma mtendere mulibe Lolani Yesu alamulire moyo wanu. Lolani Yesu alamulire moyo wanu. Abambo, anthu amakudziwani kuti inu ndinu odziwa kusilika nyumba. M'nyumba muzasilika koma mtengo umawuma. Tsiku lina muzamwalira inu mudzapita muli ndi nyanga. Mudzachoka opanda mtendere. Mudzachoka opanda mtendere pa dziko lapansi. Simioni akuti lolani kapolo wanu ndichoke mu mtendere. Ndichoke pa dziko lapansi mu chani? Mu mtendere. Dziko lapansi kuli nkhondo kuno. Mmene takhaliramu, zimene makolo athu sanadzione, inuyo ndi ine ndife mboni. Tikuona kumene munthu wamkulu ngati ine nkuyenda ndi nsalu pakamwa. Kodi ndi mtendere umenewu? Ayi! Makolo athu sanazione kumalesedwa kulowa mchalichi koma siku la lero inu ndi ine akunena kuti mukalowe anthu fifite okha ndi mtendere kodi? Ayi! Nanga bwanji tikumapanga mwano ndi mau a Mulungu? Sinisamala za ku mpingo kumene mumapemphera koma ubale wanu ndi Yesu mkamamwalira ngati ndi lerolo kodi muzachoka ndi mtendere? Chakupangani nchani kuti musachoke? ndi mtendere. Anzathu akalelo adakhala ife tisanabwere pa dziko lapansi adali ndi mwayi ngati umene tili nawo omvera ku Mau a Mulungu. Koma chidawapanga iwo kuti asakhale oyenera pamaso pa Mulungu nchani? Mu mtundu wa Nowa, anthu anawonongeka, kufafanizidwa, chifukwa cha makhalidwe awo. Kodi khalidwe la aja amene ankakwatira, amene ankakwatiwa, ankagulisa, ankapanga zawo, safanana ndi lanu? Siningapembeze mulungu ine nili busy kumunda kwanga, siningapembeze mulungu ine nikapanga geni yogulisa makala, siningapembeze mulungu nikathyola fodya. Kodi imfa ngati ikumana nanu lero muzakhala busy? Lolani yesu alamulire moyo wanu kuti mukachoke mumtendere pochoka paziko lino lapansi. Paziko palibe mtendere, mtendere uli mwa yesu yekha basi ndi yesu amene adati. Mukandipeza ine ndiye kuti mwapeza njira, mwapeza choonadi komanso chani? Moyo. Mwa Yesu muli moyo. Zipembezo nzambiri zimene ziliko. Anthu akumavina gule, anthu akumavina mganda, anthu akumavina zambiri zosiyana, zimenezo nzipembezo. Koma muli moyo ndi mwa Yesu okha. Mwa Yesu muli Moyo, kumene inu mumapanga mwano kumgwadira Yesu kuti ndinu oyenera kulemekezedwa. Yesu, Amfumu a dziko, a Pulezidenti akabwera, mumagwada nkugona pansi. Yesu akuti, Muchoke ndi mtendere, mutandilandira ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu. Mawu awa abwerera inu mayi, mawu awa abwerera inu bambo, ena ku tchalitchi sim'mapita, ku nyumba za mowa, kuli register akuziwani inu, ku mpingo sim'dayambe mwafika, ku nyumba za mahule akuziwani kuti awa ndi akasitomala, ku kachisi wa Mulungu sim'ziwika mulibe register. Mawu ndi akuti muzachoka ndi mtendere kodi, koma chokani ndi mtendere monga Simeoni Adati, Maso anga, Ambuye, ndichoke mu mtendere chifukwa ndaona chipulumuso. Mukalandira Yesu siku la lero, zizakhala bwino ndi moyo wanu. Zilibe kanthu mulibe pogona, zilibe kanthu anthu sakuziwani, zilibe kanthu mulibe mbiri, mukakhala ndi Yesu.

Kwezani dzanja lanu kopanda manyazi. Dzuwa pamene lipanda mtengo, Yesu anamenya manyazi onse. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni amene mwakweza manja anu. Ndikufuna tsopano mupemphere nane pemphero ili. Tiyeni tinene, Ambuye Yesu, zikomo chifukwa cha Mawu Anu. Namva Mawu Anu. Naziwona kuti sindine oyenera. Ndikufunani Inu. Munipange ine kukhala oyenera. Fafanizani zina langa. M'buku la anthu akufa lembani dzina langa m'buku la anthu amoyo. Nikufunani Yesu mulamulire moyo wanga. Zikomo kuti mwanipulumusa.

tipemphere tate mu dzina la yesu khristu mulemekezeke chifukwa cha uthenga wabwino umene mwatituma kuti make tizagawane ndi abale komanso alongo athu amene ali kuno boma la mchinji mu dziko lino la malawi ndikupemphera yehova chifukwa awa ndi anthu anu Amen Mulungu wanga, chikondi chanu ndi chodabwitsa chimene simufuna wina aliyense kuti akaonongeke koma mukondwera kuti afike kukulapa nayanjana nanu. Chifukwa ndikupereka anthu anu, sekulani mitima yawo kuti alandire mawu anu kuti apeze chisomo chanu. Mu dzina la mphamvu la Ambuye athu Yesu Khristu tapemphera mwa inu. Amen. Pa chapter cha makamaka Luka 22 verse 1 kulekera verse ya 6 akuti Yudasi apangana kupereka Yesu. Verse 1 Ndipo phwando la mikate yopanda chotupitsa linayandikira, ndilo lotchedwa Pasika, 2 ndipo o- ansembe aakulu ndi alembi anafunafuna maphedwe ace, pakuti anaopa anthuwo, 3 ndipo Satana analowa m'Yudasi wonenedwa Isikarioti, amene anawerengedwa mmodzi wa khumi ndi awiriwo. Ndipo iye anachoka nalankhulana ndi ansembe aakulu ndi akazembe, nampereka iwo, nampereka iye kwa iwo. Ndipo anakondwera napangana naye kumpatsa ndalama. Umenewu ndi uthenga umene Mulungu afuna ayankhule pakati pa miyoyo yathu. Mulungu afuna ayankhule pakati pa moyo wanu amayi. Mulungu afuna ayankhule pakati pa moyo wanu abambo. Mulungu afuna ayankhule pakati pa moyo wako nyamata komanso mtsikana. Ndinafunsa Mulungu akundiyankhula akundituma za uthenga uwu kuti Mbuye mukuyankhula uthenga uwu chifukwa chani? Mukundituma uthenga uwu kuti ndigawane nawo abale a mtundu wanga akuno ku Mchinji chifukwa chani? Chifukwa nkhani iyi ndikaiwerenga ndi kuimvetsetsa ndikhoza kuiona kuti ndi ya nkhani zakale zimene mu malingaliro ndi mu nzeru ndikhoza kuona kuti ndi zakutha ndipo izo zidapita. Zimene Yudasi adazichita zidathera pompo. Koma Mulungu akutumanso mawuawa kuti makamaka inu abale ndi ineyo tigawane kuti tizindikire Mulungu akufuna kuyankhula chani pakati pa Yudasi. Tikuona kuti Yudasi ndi mmodzi amene anali wophunzira wa Yesu Khristu ndipo pamene anali wophunzira wa mmodzi mwa ophunzira a Yesu Khristu sanalinso wakunja sanalinso kuyenda mosiyana ndipo iye amadziwa kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu woona amene anatumidwa ku dziko lapansi kuti adzeretse chipulumuso Koma inafika nthawi, Yudasi, imene Satana anangobwera mwa iye, kunapezeka kuti zinthu zasintha. Amen. Ndipo tikuona kuti zinthu zasintha, zimene zikungoonetsa kuti pamene Yudasi, Satana asanamulowe, anali wophunzira wa Yesu Khristu. Koma Baibulo likutsimikizira bwino akuti Satana atangolowa mwa Yudasi, Yudasi ananyamuka ulendo wokamupereka Yesu Khristu kwa adani amene anafunafuna moyo wake kuuwononga. Zimene Mulungu akundiyankhula kuti tigawane nanu kuti m'bale, vuto limene lilipo anthu lero malonda akumugulitsa Yesu alipobe. Moti panopo aliyense ali ndi mtengo wake umene Yesu Khristu akumugulitsira. Ndiye satana atangolowa Lero tsopano watchaja aliyense mkhristu yesu akumugulitsa ena amugulitsa pa mtengo wa chamba ena amugulitsa pa mtengo wa mitala ena amugulitsa yesu pa mtengo wa kuledzera ena amugulitsa yesu pa mtengo wa ndewu ena akumugulitsa yesu kuti asakhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo pa ufiti ena akumugulitsa yesu asakhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo pa matsenga, ena akumugulitsa Yesu asakhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo, pa bizinezi, ena akumugulitsa Yesu kuti asakhale mbuye ndi mpulumutsi wawo, pa ufumu, chifukwa ufumuwo akuti ngati ndine mfumu sindingathe kupemphera, bizinezi yanga sindingathe ine kuti ndisiye ndikapemphere, ndikalandire za Yesuzo ndichedwa nazo, m'bale, umenewo ndi mtengo umene wamugulitsa Yesu Khristu kuti asakhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Haleluya! Satana ndi woipa, kwake ndi kuba ndi kupha komanso kuwononga. Akangolowa mwa munthu amasanduliza zinthu zabwino, amaziika kuti zikhale zoipa. Ndi chifukwa chake lero mukamaona abambo akusuta ndudu, ngakhale atsokomole nayo samaisiya, n'kumasutabe ngakhale akumva nayo kuwawa, n'kumaona ngati akumva kukoma koma akupwetekeka. Satana wasanduliza kuti choipa chikhale ngati chabwino. ndiye anthu akuonongeka dziko lino lapansi chifukwa mdaniyo atangolowa mwa iwo awatengera zoyipa nkuwasandulizira kuti zikhale zabwino kwa yudasi pokampereka yesu adachiona kuti ndiyo chinthu chabwino kuposera kuti yesu khristu akhale naye kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake mbale masana ano ndikufuna akhale masana abwino nkutheka kuti unali hule sumadziwa kuti ndi mtengo umene wamugulitsira yesu khristu nkutheka kuti unali pausakamba nde sumaleretseka sumadziwa kuti pamenepo ndiye mtengo wako umene ukumugulitsira yesu khristu nkutheka kuti mwina uli pa ntchito ntchito yako imakuuza kuti ulibe mpata wopitira ku chalichi womulandirira yesu khristu ndiye iwe zofunika nthawi zonse ukhale pa mapologalamu kukonza za kuntchito sukudziwa kuti ndi mtengo umene yesu khristu wamugulitsira lero mulungu wadza pano yesu khristu kuti tsopano lerolo umasulidwe udziwe kuti chilichonse chimene iwe chikukulepheretsa kuyanjana ndi Yesu Khristu, chimenecho ndi mtengo umene wamugulitsira Yesu Khristu kuti pa iwe asakhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako. Ndiye Mulungu safuna kuti inuyo mufe choncho, watumiza ife monga ngati atumiki ake kuti tsopano mmene mwazindikira mumulole Yesu Khristu muthetse malonda amene mumamgulitsira Yesu Khristu kuti asakhale Mbuye ndi Mpulumutsi wanu. Tsopano wabwera kuti ngakhale izo munachitapo kale Ngakhale munayendamo kale, koma tsopano chifundo chake chabwera pa inu kuti lero mumulandire Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu. Chifukwa Satana kwake ndi kuba, kupha komanso kuononga. Tinaona nyimbo za uzimu pano zimayimba, ena anali kutali alephera ngakhale kugwedeza mutu. Koma kuti pakhale makamaka pa chizangala cha nyau, ng'oma zokhazo m'biri kumangogwedera m'mwamba, m'mwamba. Ngakhale iwo sakudziwa kumene chachokera. Koma umangogwedera. Koma ya usiku ndinasangalala mmene ananena naye kuti tiye ku nyumba ya Atate, manja nkungopindira kumbuyo, mutu nkungoutsala pansi, osafuna nkuona komwe mmene anthu awapinira. Satana ndi mmene amachitira, kutenga zabwino kuzisandutsa zoipa, makamaka nkutenga zoipa kuti zikhale zabwino pa iwe. Koma Mulungu wabwera kuti akuonetse kuti usafe, usatayike chiombolo ndi chipulumutso chilipo. Bwera msanga nuvomereze Yesu Ambuye. kuti akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako ndipo likhala thandizo lako ndipo akulandira akuti wina aliyense odza kwa ine sindizamkana konse izani kwa ine olema ndi othodwa ndipo ndizakupumulitsani Atate mulungu opambana komanso mulungu odabwitsa ndikupemphera chifukwa cha ana anu amene mwayankhula nawo masana ano yehova amene atamva mawu anu amene mbuye yehova mwatituma aona chisankho chabwino makamaka kuchoka mu ufumu wa njerekezi ndikukulandirani inu yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo Chifukwa cha ichi, Mbuye, ndikupemphera kupezeka kwanu kuti maka alandireni ana anu, makamaka ndi kuwakwatula mu dzanja la mdyerekezi ndi kuwafikitsa, Yehova, mu ufumu wanu. Choncho ndikupemphera kuti asamalireni, atsogolereni, mpaka, Yehova, mutawatetezera kufikira nthawi ya kudza kwanu. Baba, ndikupemphera mbewu imene yadzalidwa mwa iwo kuti ikakule ndi kukula koposa ndi kubereka zipatso, kuti pamene inu mudza, Mbuye Yehova, mukapindule chifukwa cha uthenga. umene akuvomereza lero, makamaka popeza munanenesa kwa Aroma kuti yense wakuvomereza kuti Yesu ndi Ambuye adzapulumutsidwa. Yense wakuyitana pa dzina la Yesu adzalandira chipulumutso. Zikomo Yesu, landirani anthu anu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.

Haleluya! Tsopano pamene mwabwera pano, zimene zichitike, Yesu akuchotsani apa, akuyikani apa. Haleluya! chifukwa cha uthenga wabwino. Uthenga wabwino ukafika, mukhala muli pena pake. Ndiye akamadzaliwa ndi chotapa, inu mudzavina kwambiri tsiku lina. Haleluya! Nthawi imeneyi ndifuna ndiyitanitse mtumiki, timve uthenga wabwino. ndekuti kumapeto kwenikweniko nde ayike nyimbo ina yake mwina isima pepat ya Ah, poyamba ndifuna kuyamika ambuye chifukwa cha leronso tsiku la mtengo wake wapatali amen aleluya ulemu onse upite kwa akambalame anu akadera lino mudzi uno sindifuna nditenge nthawi chifukwa cha ulendo wathu ngoyimayima

Ndikupempha choncho chifukwa tili ndi dzuwali ine m'maso mwanga ndimavutika kuona. Amen. Ndiye sindingakwanitse kuwerenga bwinobwino. Tandiwerengerani ngati kutakhala kotheka Genesis chapter 3. Koma uthenga wathu uli ndi mutu woti uli kuti. Haleluya. Genesis 3 verse 9. Tatsegula buku la chipangano chakale Genesis chapter 3 verse number 9. Mawu akulu akuti kuchimwa kwa Adamu ndi Hava. Verse number 9. Ndipo Yehova Mulungu anaitana mwamunayo nati kwa iye, uli kuti? Verse number 10. Ndipo anati, Ndinamva mawu anu m'mundamu, ndipo ndinaopa, chifukwa ndinali wamaliseche ine, ndipo ndinabisala. Vesi 11, Ndipo anati, Ndani anakuuza iwe kuti uli wamaliseche? Kodi wadya za mtengo uja umene ndinakuuza iwe kuti usadye? Aleluya! Amen. a vesi imene tawerenga chipangano chakale buku loyambirira baibulo ikufotokoza za munthu wathu woyamba pa dziko lonse lapansi dzina lake adamu amen munthu ameneyu adampatsa malamulo pokhala ku dziko adamuwuza kuti zinthu zonse zimene ukuziona m'mundamu uyenera kudya koma mtengo uwu usadzadye, chifukwa tsiku limene udzadya udzafa. Tsono chomwe chidachitika n'kuti popita kwa nthawi, Satana adawanyenga anthu amenewa. Adamu ndi Hava adadya chipatso chimene Mulungu adawaletsa kuti asadye. Alleluya! Ndiye tikumva m'mawu. kuti Mulungu adayamba kudzamuitana Adamu. Adamu nkuti atadya, adaoneka kuti iyeyo ali maliseche, ndipo adachoka pamaso pa Mulungu nakhala malo obisala. Amen. Aleluya.

pamene mtumiki wathu akubwera tatiyeni tingoomba manja mwa yesu khristu haleluya yesu ndi wabwino nthawi zonse Yesu ndi wabwino makamaka kwa ine ngakhale kwa inuyo lero lino kuti mukhale ndi moyo zatengera kumwamba kuti inuyo mukhale ndi moyo moyo wathu amene akusunga ndi mulungu haleluya titseke maso tipemphere m'dzina la yesu khristu tikukwezani mulungu wamphamvu zonse olenga kumwamba dziko lapansi komanso amene munalenga munthu mchifanizo chanu komanso amene mwatikondera mtsiku ili kuti tikakhale ndi moyo Kuti Ambuye tikamve Mawu Anu, kuti Mawu Anu akatikonze, kuti pakutero tikakhale nacho chiyembekezo kuti Inu pakudza, inde podzatenga oyera mtima, mudzatipeze ife tili okonzeka, oyenera, pamene tikhale pa chiyanjano ndi Inu. M'dzina la Yesu Khristu tapempha ndi kuyamika. Ameni. Haleluya. Mulungu akatilankhule mwa Mawu ake amene achoka ku Chivumbulutso, Chivumbulutso 22. Mawu a Mulungu achoka ku Chivumbulutso 22. Pa 14 akuti, Odala iwo amene atsuka miinjiro yawo kuti akakhale nawo ulamuliro pa Mtengo wa Moyo ndi kuti akalowe m'mzinda pa zipata. Kunja kuli agalu ndi anyanga, ndi achigololo, ndi opembedza, ndi opembedza mafano, ndi yense wakukonda bodza ndi kulichita. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kuti kuchitirani umboni za izi mu Mpingo. Haleluya! Tawerenga Mawu a Mulungu amene akupezeka ku Chivumbulutso 22. Vesi ya 14 makamaka akukamba za kutsuka, kutsuka mutu wa uthenga ndi kutsuka chovala. Tauzani anzanuwo kuti kutsuka chovala, tauzaninso kuti kutsuka chovala. Tikakamba za kutsuka ndiye kuti chinthucho chamene chifuna chitsukidwecho ndiye kuti nchakuda kapena chinthucho sichili bwino kapena chinthucho nchonyansa, ndiye kuti chikhale bwino, pafunika kuchitsuka. Haleluya! Pafunika kutsuka kuti chinthucho chioneke bwino, komanso kuti chikhale chokongola, komanso kuti chikhale chinthu chimene anthu akachiona asachite nacho nyansi. Ndi pamene pamafunika kutsuka. Akakhala magalimoto amene ali pompanowa, tere anatsukidwa m'mawa kuti aoneke bwino. Haleluya! Zikakhala zovala timatsuka, kaya nsapato timatsuka, ziwiya timatsuka, zophikira timatsuka, mbale timatsuka cholinga zioneke bwino komanso pozigwiritsa ntchito zikhale zoyenera kuti tizigwiritsa ntchito zili zabwino, zili zokonzeka, zili zotsukidwa. Haleluya! Mutu wa uthenga, Kutsuka chovala. Haleluya! Ndiye pamene tawerenga Mau a Mulungu ku Chibvumbulutso 22, pamene pa 14 akunena kuti tere, pa 14 ku Chibvumbulutso 22, wodala iwo amene atsuka miinjiro yawo kuti akakhale nawo ulamuliro pa mtengo wa moyo. Haleluya! Wodala ndi amene akutsuka miinjiro yawo Akakhale nawo ulamuliro pa mtengo wa moyo. Nkhani imene ndikukamba ndikuti kutsuka. Wodala ndi amene akutsuka miinjiro yawo kuti akakhale nawo ulamuliro pa mtengo wa moyo. Haleluya! Chinthu chikakhala chosatsukidwa, kaya chovala chikakhala chosachapa, chosatsuka, tere chimanunkha. Haleluya! Chovala chikakhala kuti sichinatsukidwe chimanunkha. ndipo akakhala dza- a- a- chikatenga nthawi wosatsuka chikatenga nthawi wosachapa chimamveka fungo kununkha haleluya tchimonso nalo limanunkha limanunkha tchimo ngati munthuye munthuyo sadatsukidwe ngati munthuyo sadatsukidwe mumtima mwake tchimonso limanunkha tere mulungu pamene akumva Anthu amene sanatsukidwe inde amamva fungo loipa lonunkha. Komanso chinthu chosatsukidwa, chovala chosatsuka, tere chimachititsa manyazi. Haleluya! Chovala chosatsukidwa, kapena kuti munthu akavala chovala choti sachapa, tere chimakhala chamanyazi kwa anthu ena amene amavala zoyera, kwa anthu ena amene amatsuka zovala zawo. Munthu amene wavala chakuda chosachapayo tere anthu akamamuona amamumvera chisoni haleluya tere inuyo ngati inuyo simudatsukidwe ngati simudatsuke chovala chanu ndinu omvetsa chisoni haleluya ngati chovala chanu simudatsukidwe sichidatsukidwe ndinu omvetsa chisoni tere anthu amene adatsukidwa amene adatsuka zovala zawo amamva chisoni nanu haleluya komanso mulungu komanso yesu khristu amamva chisoni chifukwa cha chovala chimene mwavala chonunkha, chimene chili uchimo, komanso cha inde cho cho chimene chili cha litsiro chimene chimakhala chosaoneka bwino anthu ngakhale akakuona ngakhale wapita ku malo sakulandira chifukwa cha chovala chimene chili cha litsiro chovala chimene chili chonunkha ndipo anthu ena pokuona amakuona ngati wamisala haleluya Amene alilipo amene akudziwa kuti ineyo ndifuna nditamulandira Yesu kuti akhale Mbuye ndi Mpulumutsi atangokweza mkono pamene alilipo. Amene akufuna Yesu, Yesu kuti akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wao. Takwezani mikono pamene mulipo mukwezetse musachite manyazi. Musachite manyazi ndi Yesu popeza mau a Mulungu akuti ngati muchita manyazi nayenso pamene adzadza na Atate ndi mu ulemerero wake na angelo nayenso adzakuchitani ma. Takwezani manja kumene muliliko. Moyo siwoseretsa, siwochita nawo phada. Ndiwofunika kupanga chisankho Tero mosazengereza, kodi mukuliwona inu dziko kumene likupita? Mukuwona imfa ikuchitikira? Mukuwona korona amene akupha miyandamiyanda? Tero izi ndi zizindikiro zoti dziko liri kumapeto. Yesu ali pafupi kubwera. Takwezani mikono, takwezani manja anu. Takwezani manja pamene muliripo. Takwezani manja ife tipemphere nanu. Munditsatire pemphero, Ambuye Yesu, Ambuye Yesu, ndiri pano ochimwa. Ndili pano ochimwa, ndine odetsedwa chifukwa cha uchimo. Ambuye Yesu, ndikukhulupirira Inu kuti Inu Yesu munandifera pa mtanda, munakhetsa mwazi. Imfa pa mtanda inandigulira chipulumutso. Munafa pa mtanda, munalowa m'manda, munadzuka tsiku lachitatu. muli ndi moyo, munagonjetsa imfa. Ambuye Yesu, ndipulumutseni. Ambuye Yesu, ndilanditseni. Ndipemphera ndithu m'dzina la Yesu Khristu. Popeza mawu a Ambuye tikawerenga inde. Aroma 10 verse 8 ati mawu ali pafupi ndi mkamwa mwako ndi mumtima mwako. Ndiyo mawu achikhulupiriro amene tiwalalikira. Tingati usakhulupira ni mumtima ni kuvomereza ndi pakamwa kuti Yesu na Ambuye, uzapulumuka. Pa mau anunso, Chibvumbulutso 3 vesi 20, Taona naima pakhomo ndigogoda wina akamva mau anga namtsekula ndidzalowa. Apa amenewa ndi anthu awa amva mau anu, pamene apanga chisankho, mukudziwa ndinu amene wapanga chisankho, popeza inu m'mwambamo mukuona amene wa mtima osweka ndi olapa, simudzaupeputsa, mudzaupulumutsa. Mu dzina la Yesu Khristu, Pulumutsani, landitsani, Mawu anu amene munafuna kuti tikawauze anthu awa, tawauza, Ambuye. Ndipo Inu, Yesu, Ndinu wachikondi, Ndinu wachifundo, Ndinu wokhululuka, Ndinu Wopulumutsa. Kapulumutseni, kakhululukireni. M'dzina la Yesu Khristu tapempha ndi kuyamika. Ameni.